ịracha ụtọ abụ ebe okwu dị ebe okwu dị bụ ịracha ya ya nyụlipụkwa mkpụrụ ya maka na ọ bụ onye kpara nkụ ahụhụ gwa ngwere pụtara nya ọrịrị ya ka o ji abụ anụ gbaa ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe maka na ọ bụ na o fenwere ebeghị ebe ka a na-agba atụghị atụ mana atakatakwanụ egbe buuru ọkụkọ atanwa ọkụkọ kpọrọ ụmụ ya gawa n'ote aka ntị adịkwa ifrem ka e duru n'odibo ọhụrụ ọ zụọ ahịa afọ naabụ ọ sị na ahụ ya achọọna nwaanyị ọ pụọ chọrọ otu nwa agbọghọbịa a na-akpọ Christabella e mere Christabella ihe ihu anaghị atọ ya amụ o wee weta aka na ngwụcha izu ụka Christabella sị ya ka ha gaa gwuo mmiri Ifrem ewee kwe wee bute ụgbọala ya ha ewee gawa ha agaala gwuchaa mmiri chi ana-eji lata o buruzi ụgbọala ya ya na Christabella ha na-ala Christabella apụta sị ya na o nwere ụzọ ha ga-agba ka o gosi ya ụzọ ahụ Ifrem nwoke nọ n'ịhụnanya ekwe ka ha gakataziri n'ụzọ Christabella ewepụta egbe tụda Ifrem sị ya nyara moto gawa ebe ọ bụla ọ sịrị nya gawa Ifrem ejiri ụjọ na-anya moto ebe a sịrị ya gawa gagide pụta n'ime ọhịa ọ sị ya ya kwụsị Ifrem akwụsị ọ sị ya lọtuo Ifrem alọtuo ọ sị Ifrem yisisie akwa ya niile ma traụza ma efe o yi n'elu Ifrem eyisisie obi Ifrem bụ na ya anwụna ọ sị Ifrem rikpu na buutu Ifrem arikpu na buutu o mechie buutu o wee nyara moto Ifrem wee pụnwa Ifrem amaghị ebe a na-aga ọ pụta n'ụzọ gbaa fuel isi fuel ana-esi Ifrem n'ime moto ikute ume ara nya ahụ ọ gbacha fuel na-apụkwa gagide otu ebe paakị ya pụnwa ifrem amaghị ihe a gara ime nọkatakwa banyekwa n'ụgbọala buru ya pụnwa ọ gakata na mepee buutu sị ifrem rituo ifrem arituo leghara anya ọ bụrụkwa otu ebe ahụ ọ nyajere ya ọ sị ifrem yisiri akwa ya ifrem eyisiri akwa ya ọ chị ya kii moto sị ya lanwa mana ebere ya na-emere ya ifrem eyiri efe ya kpa aka na traụza ya fonu ya dị ya ọ kpa aka na akpa nke ibe ego ya zuru ezu ọ na-echekazi ihe this girl mere o lee ihe na-akụ ọ bụrụ to 12 nke abalị mana ihe tụrụ ifrem n'anya bụ na efe ahụ o yi na-esi kakwụ kakwụ na-esi mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ ọ na-eme ka ọ gbara laruo yipụ efe saa ahụ ọ gbakatazie n'ụzọ pụta ndị nche akwụsị ya gbaa nya ọkụ n'ahụ ọ bụrụ ọbara juru ya ahụ ajụnwa ya ebe o si ifrem mee ka o kwuo okwu akụ ya akụ ya akụ ya nwa ya kpọchigide n'ụlọ mkpọrọ na-eche ka chi bọọ ka a mara nke o mere ha ekweghị ifrem kwuo okwu ka chi bọrọ ka a na-anụzi na o nwere ebe e gburu mmadụ ajụọ ifrem ifrem asị na ya amaghị ya anya ya lekwa ka o si wee mee asị ifrem kpọta lọya ndị lọya ndị na-aga n'ụlọ mkpọrọ aganwa ifrem akpọọ ya kọwara ya ka ihe niile si wee dị e wee chaajị ifrem to court ọ bụ ka e mesịrị ka a na-anụ na nwoke ahụ e gburu na-akwado agbamakwụkwọ na o si obodo oyibo wee bata ifrem asị na ya amaghị anya ihe ọbụla ụfọdụ ndị hụrụ mgbe ihe mere akpọọ ha nyime ifrem efe nwoke ahụ kristabel gbara fuelu na nke ya a sị na ọ bụ Ifrem mere ya na ọ bụ efe a ka onye ahụ yiri bịa gbanye fuel na ọ na-ese siga ụbọchị ahụ Ifrem asị na ọ bụghị ya ọ na-achọ ka ọ kọwaa mana enyeghị nya ohere eyigharịa nya bụ ikpe ụbọchị ọzọ ka e yigharịgidere ruo mgbe a ga-ekpe ikpe ikpeazụ Christabella kwadoro bịa ka ọ mara ka e si kpeta nya bụ ikpe ka ịhụ ka uche ya dị n'ebe a kwụmara Ifrem ọ na-elegharị anya leda anya ala o wee leda anya wee hụ Christabella ọ gakwuru lọya ya gwa ya na ya ahụna onye ahụ na onye a gburu onye ahụ ọ sị i jikwa n'aka ọ sị ya ee na ya hụdoro ya ama lọya ahụ akpọ onye uwe ojii gwa ya e wee yigharị ikpe ahụ n'ụbọchị ahụ ndị uwe ojii wee soro Christabella lama n'ebe o bi mana ha emeghị ka Christabel mara na ọ na-eso ha ha alagidere Christabel emepe ụzọ banye ha e wee kụọrọ ya aka Christabel emepe ụzọ bụrụ ndị uwe ojii obi amapụ ya ha sị na ha bịara ịsachị be ya ọ sị ha for what ndị uwe ojii abanye wee sacheta egbe sacheta daga aka naabọ aghọọ Christabella otu aka ụbọchị a sịzi ka e kpezie ikpe ikpeazụ eyime Christabella efe ahụ tere ọbara ọbara yime ya traụza ahụ wee jụọ nwoke ahụ a gbara fuelu na nke ya sị ya ka ọ bụ onye a ọ sị eziokwu ka m na-agwa gị na onye a bịara gba fuelu ụbọchị ahụ etu a ka e si wee jụọ Christabella ihe nwoke ahụ si obodo oyibo mere ya Christabella sị na aha nwoke ahụ bụ Humphrey na ha abụọ menwere enyi o wee tụnwa ya ime wee laa obodo oyibo Kristabela na-ezigara ya ego na-ezigara ya nta na imo n'ebe ahụ o ruzie ka ọ ga-alụ nwaanyị ọ gbaghaa ya na e jiri maka ime ahụ a tụmara ya nne na nna ya chụpụ ya n'ụlọ ya gaa n'ahịa n'ihi na ihe a ka o megidere wee mụọ nwa Humphrey ewere chefuo ya chọrọ onye ọzọ ọ ga-alụ ya agwa ya gwasị ya na ọ bụghị klaasị ya ya ewere foro ntutu taa na ya agadị ndụ ifrem alụọ nwaanyị ọzọ ajụọ ya kekwala ka i si were ifrem tinye n'ọnwa dị etu a ọ sị na ya were ya na nwoke niile bụ otu ihe na ọ bụ ihe Humphrey mere ya ka ifrem chọrọ ime ya ya werezi ya mere scapegoat ajụọ ya ma ọ na-ata onwe ya ụta n'ihe o mere Christabella sị laịlaị na ya na-ata onwe ya ụta ewee kpee ya ikpe onye gburu mmadụ wee sị na Ifrem ga-eji 200,000 wee gbara onwe ya etu a ka Ifrem si wee dị free wee were isi ya na ndụ ya wee pụta o wee bụrụ etu a ka Chukwu si wee napụta Ifrem gee m ntị ụbọchị mbụ Delila jiri aka ya rụọ aka n'ebe a ga-aga outing ụbọchị ahụ ka a kpụrụ Samson isi ọ bụkwa ya mepere anya Adam mechiri anya Samson emela ebe ị pụtara hụ nwaanyị ma buru Dilaịla ka bukwa agụba n'akpa na-akpagharị ọ makwa onye nwụrụ n'akwa ya na-ebe ọ makwa onye bu n'isi ozu ya na-atụ ọ bụgide nwaanyị ka ị chọrọ ịlụ hie asaa n'anya maka na onye gawara n'ebe a na-agba egwu ga chọta nwaanyị nwaanyị ahụ ga-agbagide egwu be ya sikwa na be ya gbapụ maka na onye gara n'osi ụkpaka gabute ụkwa bụ ohi ka o zu ekwekwala ka o mee gị tupu ị mara na ọ na-eme ntị adịkwa ya gazie